dziko la america likupitirira ndi chiganizo chake chofuna kumenyana ndi dziko la iran nkhani ina imene tikhale tikukambirana posachedwa pano ndiyokhudzana ndi mwana wa mtsogoleri wakale uh, makamaka wa dziko limene la zimbabwe e amene ndi robert mugabe mwana wake wamangidwa mu dziko la south africa chifukwa choganiziridwa kuti amafuna kupha munthu iyeyu anaombera munthu amene akuganiziridwa kuti ndi gadi wa pa nyumba imene iyeyo amakhala tikunena pano munthu ameneyo ali kuchipatala ndipo ali mwa kayakaya chomwe ndingakupempheni choita pangani subscribe like comment komanso kupanga share chifukwa pamudzi pano timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana tiyambire ndi nkhani yonena kuti donald trump akupitirira ndi chiganizo chake chofuna kumenyana ndi dziko la iran kodi zimenezi zikuoneka motani donald trump ndithu akupitiriza kutumiza zida za nkhondo zoyopsa kufupi ndi dziko la iran e, tikudziwa bwino za chistima chapamadzi chimene chimadziwika ndi dzina lakuti abraham lincoln chimenechi ndithu chimakhala ngati airport ndipo chimanyamula ma, ma jets ma fighter jets ambiri pamenepa komanso kunyamula asilikali ochuluka chimenechi ndithu chikuyandama kumadzi akumeneko ku iran kuti ndithu aone kodi zinthu zake zikhale motani koma kodi dziko la irani likupanga react motani pa zimenezi dziko la irani likuonetsa kuti silikutekeseka iloli ndithu silikubwerera mbuyo ndipo layimanga kunenetsa kuti america ngati ingayesere kuponya chipolopolo mu dziko la irani iwo saganiza kawiri katatu ndipo iwowa abwenzera in a blink of an eye ndipo aliyense amene adzakhudzidwa ndi nkhondo imeneyi chimene chitamuonekerecho ndi zo- chomwecho kumenekutu ndithu ndikuyankhula kwa makamaka mtsogoleri wa dziko limeneli la iran amene amadziwika ndi dzina loti ayatollah supreme leader iyeyu sakugwedezeka sakutekeseka akunena kuti america yakhala- lakhala lili dziko la mtopola kwa nthawi yayitali limaopseza anthu cholinga kuti anthu azinjenjemera this time around iran sikunjenjemera ndipo ili tcheru ikudikirira kunena kuti ngati america angayambitse nkhondo ingayambitse nkhondo imeneyi nawonso akhale ali mtika ali mkati mwenimweni kuti ayambe ndithu kuphulitsana ndi uh, makamaka dziko limeneli la america tikunena pano mwina pakutha masabata atatu dziko la america chiyambireni kuopseza kuti athira nkhondo iran athira nkhondo iran up to now trump dzanadzanali wauza iran kunena kuti ali ndi masiku 10 kuti apereke oda kwa asilikali ake kuti ayambe kuphulisa dziko la irani ngakhale izi zili chonchi asilikali komanso zida zochokera ku russia ndi ku china zafika kale ku irani kuti ikangoti yaphulika ayambe ndithu kuionetsa makamaka uh, kumeneku ku uh, america komanso uh, asilikali a russia china komanso irani akupanga ndithu zionetsero zawo za nkhondo pamadzi pa nyanja imene ndithu ili kumeneku kufupi ndi a dziko la irani zinthu zake zikuyenda mopendamapendama tikhale ndithu tikupatsirani maupdate osiyanasiyana kuchokera pompano pa nyasaland tv kuti ndithu inu ndi ife pano tonse tiziyendera limodzi sitimafuna kuti muzitsalira tapangani subscribe like comment komanso kupanga share kuti anthu ena amene ndithu ah, sakutha kuupeza uthenga umene timagawana pamodzi pano athe ndithu kupeza mu nthawi yabwino ndine munthu amene uja wa bizo in the building ndipo ndimabwera ndi nkhani zosiyanasiyana nkhani yathu yachiwiri imene tifuna ndithu tigawane mpulogalamu imeneyi ndi yonena kuti president makamaka mwana wa president former president wa dziko la zimbabwe eh, ndithu amenewa ndi a robert mugabe mwana wawo wamangidwa mdziko la south africa Poganiziridwa kuti anaombera munthu amene amagwira ntchito ku nyumba imene mwana ameneyu amakhala. Nkhani imeneyi ndithu ndi imenenso yavuta kwambiri makamaka ma radio komanso ma TV stations akuno ku Africa kuphatikizapo ku South Africa kunena kuti iyeyu plus mnzake wina amene anali naye limodzi pamene zimachitika onsewa anjatidwa ndipo atengedwa mchitokosi cha apolisi kuti akafunsidwe bwino lomwe makamaka kuti kodi zinthu zake zikukhala motani so tikhale ndithu tikubweretsaninso ndi ma details ambiri kuona kuti kodi nkhani imeneyi ikuyenda motani komano nkhani zake ndi zimenezozo komanso mongokumbutsana tibwere mbuyo pang'ono kumeneku ku dziko la america kunena kuti dzulodzuloli khoti la america lauza trump tinene kuti lagamula kunena kuti zimene trump anachita pokweza misonkho

tili pano kuti ndithu tizikupatsirani nkhani zosiyanasiyana pompano pa nyasaland tv pomwe ndithu mmakhala ndi ine mulutso alembe uja wa ibizo in the building kuti inu ndi ife pano tonse ndithu tiziyendera limodzi tikhale so tikubwera posachedwa kuti tikupatsireni ziwiri zitatu zimene zikuchitika mmakwalalamu until that time ndingoti mwakoma nonse don't forget to subscribe like comment